Tá fáilte romhaibh ag an tseisiún eolais seo mar gheall ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus sin cúrsa ó Choláiste na hÉireann, Gaelchultúr. Tá fáilte romhaibh ar fad agus sa tseisiún seo díreoimid ar go leor rudaí éagsúla agus seo iad na príomhrudaí.

cúig mhí dhéag ar fad idir Meán Fómhair i mbliana, mar shampla, agus mí na Nollag an bhliain seo chugainn. Tá an cúrsa ag Leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí, an NFQ. Fágann sé sin go bhfuil sé ag an leibhéal céanna is atá máistreacht, ach an t-aon difear idir an cúrsa seo agus máistreacht ná nach mbíonn nach mbíonn tráchtas le scríobh ag rannpháirtithe an chúrsa seo agus go hiondúil i gcás máistreachta maireann sé níos faide mar chúrsa, cúig mhí dhéag atá i gceist sa chás seo. Is gá go mbeadh cáilíocht ag Leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí ag. té a chuireann isteach ar an chúrsa. Níl sé sin go hiomlán fíor. Tá Tá aitheantas réamhfhoghlama i gceist anois agus tugaimid deis do dhaoine Tá próiseas speisialta ann i gcás daoine nach bhfuil cáilíocht ag Leibhéal 8 acu agus go minic tugaimid cead do dhaoine má tá an taithí chuí acu agus má tá go leor leor cúrsaí eile déanta acu thar na blianta Tugaimid deis dóibh tabhairt faoin chúrsa. Is cúrsa é an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán atá dírithe orthu sin ar mian leo scileanna aistriúcháin, scileanna aistriúcháin a fhoghlaim agus Chomh maith leis sin, yeah, nó cur leis na scileanna atá acu sa réimse sin. Ach chomh maith leis sin, tá sé oiriúnach do dhaoine atá ag iarraidh Gaeilge níos cruinne agus níos dúchasaí a scríobh. B'fhéidir an tríú cuid de na daoine a dhéanann an cúrsa, téann siad ar aghaidh.

ar an teanga labhartha agus ar chanúintí na Gaeilge, níl an dioplóma oiriúnach duit mar tá an bhéim ar an chaighdeán oifigiúil agus ar an teanga scríofa. Anois, bíonn tagairt cinnte do na canúintí go minic agus do shaibhreas, tá an bhéim ar shaibhreas chomh maith ach tá tús áite tugtha don chaighdeán oifigiúil agus don teanga scríofa. Sea, roimh an phaindéim bhí meascán i gceist sa chúrsa den fhoghlaim sa tseomra ranga agus den fhoghlaim ar líne agus anois bíonn na seisiúin teagaisc ar fad, an cúrsa ar fad ar líne, na scrúduithe san áireamh. Ceist ag duine ar bith faoin mhéid sin go dtí seo? Ceist ar bith ag duine ar bith? yeah beidh deis agaibh ceisteanna a chur ag an deireadh chomh maith gan amhras. Anois, clár ama sheimeastair 1, oíche hAoine, uair sa mhí a tharlaíonn sé seo, oíche Aoine nó oíche Dé hAoine idir 7 agus 9, bíonn an modúl cruinneas agus scríobh na Gaeilge 1 i gceist. Ansin ar an tSatharn bíonn dhá mhodúl eile i gceist, scileanna aistrithe 1 agus teoiric an aistrithe 1 agus. Lena chois sin, bíonn cúig rang beo ar líne ar siúl oíche Luain le linn Sheimeastar 1 agus le linn na seimeastar eile chomh maith agus maireann na seisiúin seo uair nó uair go leith agus gach, b'fhéidir, trí nó ceithre seachtainí a bhíonn na seisiúin sin ar siúl ar an Luan. Anois, modúil agus measúnú an chúrsa. Bíonn trí mhodúl i gceist i ngach seimeastar agus trí scrúdú mar sin agus bíonn na scrúduithe ar siúl ó leathuair tar éis cúig tráthnóna Dé hAoine go dtí tráthnóna Dé Sathairn, rud a bhíonn an-dian ach tá sé faighte amach againn gur sin an socrú is fearr le daoine, na scrúduithe ar fad a dhéanamh i ndeireadh seachtaine amháin seachas iad a dhéanamh thar dhá dheireadh seachtaine. Tá trí mhodúl i gceist, ina ndírítear ar an aistriúchán, Scileanna Aistrithe 1-3, trí mhodúl ina bhfuil an bhéim ar chúrsaí gramadaí agus ar scríobh na teanga agus ar chruinneas, agus ansin aistriúchán dlíthiúil i Seimeastar 3 agus dhá mhodúl faoi theoiric an aistriúcháin. Chomh maith leis sin, tá modúl roghnach ann, Teicneolaíocht an Aistriúcháin agus. Tá sin dírithe, cuid mhaith, orthu sin ar spéis leo bheith ag obair in earnáil an aistriúcháin amach anseo. Tá sé casta go leor ó thaobh na teicneolaíochta de, an-úsáideach chomh maith. Anois, seolann na mic léinn, tá na ranganna ar fad ar líne agus tugtar aiseolas agus. Seolann na mic léinn an obair leanúnach, obair bhaile agus tionscadail ar ríomhphost agus faigheann siad aiseolas cuimsitheach. Taobh istigh de choicís i gcás obair bhaile agus b'fhéidir coicís nó trí seachtaine i gcás na dtionscadal. Agus tá sé mar pholasaí againn gach botún a cheartú, litriú, gramadach, spásáil, Béarlachas, stíl, etc. So, sin difear. Cuireann daoine ceist go minic cén difear idir an chúrsa seo agus cúrsaí eile. Nuair a bhí mise san ollscoil, cuireadh tic ag deireadh na n-aistí a scríobh mé agus dúradh rud éigin mar, maith, an-mhaith, you know, tá, tá, Tá an aiste seo réasúnta maith ach b'fhiú duit níos mó béim a chur ar rud éigin, so sin an t-aiseolas. Ach sa chúrsa seo tá córas dathanna againn. Buí, sin rud éigin a bhfuil fonóta leis agus. Glas, sin rud éigin atá fágtha ar lár agus curtha isteach ag an cheartaitheoir agus Dearg, sin rud éigin atá le, le, le fágáil ar lár, le scrios ag an, ag an mhac léinn. Mar sin de, tá, tá an, tá an, tugaimid an t-uafás aiseolais, i bhfad níos mó ná mar thugann dream ar bith eile, dar, dar liomsa cibé. Agus chomh maith leis sin, tá an, yeah, cur chuige múinteoireachta nua-aimseartha againn, bíonn, bíonn béim ar rannpháirtíocht na mac léinn agus bíonn obair bheirt agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de na seisiúin ar líne. Bíonn físeáin agus ceachtanna idirghníomhacha ar fáil ar líne ar ranganna ponc com, sin suíomh ríomhfhoghlama an choláiste, agus. Is féidir an t-ábhar seo a úsáid le dul siar ar nithe ar díriodh orthu sa rang agus le treisiú a dhéanamh ar an mhéid a tháinig chun cinn sa rang agus is féidir é a úsáid mar ullmhúchán don chéad seisiún teagaisc eile chomh maith agus tá an luann daoine an t-ábhar ar líne ar ranganna ponc com mar cheann de na rudaí is luachmhaire atá le fáil sa chúrsa. Tá fóram le fáil ar ranganna ponc com freisin agus is féidir leis na mic léinn ceisteanna a chur agus freagraíonn na léachtóirí na ceisteanna sin taobh istigh de lá go hiondúil nó uaireanta freagraíonn na mic léinn eile an cheist. Sin go breá. Agus ansin roinnt eolais faoi na dátaí tábhachtacha. Tá dhá sheisiún eolais eile ann má tá fonn ort freastal ar an tseisiún eolais arís. Tá dhá cheann eile ar siúl i, beidh dhá cheann eile ar siúl i mí Lúnasa. Spriocdháta d'iarratais, tá dhá spriocdháta ann agus tá an scéal casta. ach tá dhá cheann éagsúil ann le roinnt mhaith blianta anois. Scrúdú Iontrála ansin ar an dara lá déag de mhí Iúil nó ar an tríú lá is fiche de mhí Lúnasa, ar líne, ar Zoom, agus ansin tairiscintí á seoladh i ndiaidh na scrúduithe sin agus an tús, cuirfear tús leis an chúrsa ansin ar an dara lá déag de mhí Mheán Fómhair. So sin na dátaí tábhachtacha agus yeah so seo go díreach na dátaí arís. So scrúdú iontrála dara lá déag de mhí Iúil nó fi tríú lá de mhí Lúnasa agus idir a dó agus a ceathair ar an dá dháta sin. Is féidir an scrúdú a dhéanamh níos mó ná uair amháin, tá daoine éirithe i ndiaidh a dhéanamh faoi faoi b'fhéidir faoi thrí. Um agus um. Is féidir scrúdú ceann cúrsa, an Dianchúrsa i gCruinneas na Gaeilge, a úsáid mar scrúdú iontrála don dias freisin. So an Dianchúrsa i gCruinneas na Gaeilge, sin cúrsa ullmhúcháin a dhéanann daoine go minic le hullmhú don scrúdú iontrála agus ag deireadh an chúrsa sin bíonn. scrúdú, scrúdú ceann cúrsa ann agus is ionann é agus an scrúdú iontrála don Dioplóma so is féidir leat é a úsáid mar scrúdú iontrála. Anois, tá sé tábhachtach ullmhúchán a dhéanamh don scrúdú iontrála so tá comhairle ar fáil san alt Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Ghaelchultúir, Comhairle d'Iarratasóirí. Is féidir, cuirfidh mise cóip den taispeántas seo ar fáil daoibhse atá ag freastal ar an seisiún seo agus. daoibhse. Más mian leat, má tá tú ag féachaint ar seo ar YouTube agus más mian leat cóip den taispeántas seo a fháil, scríobh chugam. Beidh mo sheoladh le feiceáil ag deireadh ar fad. Anois, tá sé, ba cheart d'iarrthóirí triail a bhaint as an dá scrúdú iontrála. shamplacha atá le fáil ar gaelchultur.com, is féidir leat cliceáil ar an nasc seo agus aimseoidh tú scrúdú samplach 1 agus scrúdú samplach 2 agus is féidir leat triail a bhaint as an dá pháipéar shamplacha sin agus ansin comparáid a dhéanamh idir na freagraí a bheas agatsa agus na freagraí samplacha a chuirimidne ar fáil i gcás an dá scrúdú sin. Tá sé 100% riachtanach na scrúduithe samplacha seo a thriail, triail a bhaint astu, mar tarlaíonn sé go minic go dtéann daoine isteach ag, go dtugann daoine faoin scrúdú iontrála gan, aon ullmhúchán ná gan féachaint ar na páipéirí samplacha agus teipeann ar na daoine sin go minic. Faigheann siad b'fhéidir, uaireanta faigheann daoine 15 nó 20% de bhrí nach raibh an t-ullmhúchán cuí déanta acu. So tá sé tábhachtach ullmhúchán a dhéanamh mar sin. Ceist ag duine ar bith faoin mhéid sin go dtí seo? Ceist ar bith ag duine ar bith? Yeah, sin go breá mar sin. Agus ansin, uaireanta cuireann b'fhéidir leathchéad isteach ar chúrsa, trí scór uaireanta. Uaireanta eile bíonn an líon iarratas níos ísle ná sin. Ach seo iad na nithe a chuirtear san áireamh agus cinneadh á dhéanamh maidir leis na daoine a mbronntar áit orthu. ar an chúrsa. Cáilíochtaí acadúla ar dtús agus bunchéim ag Leibhéal 8 más féidir. Freagraí ar an Fhoirm Iarratais, Tá na freagraí ar an Fhoirm Iarratais an-tábhachtach. Toradh sa scrúdú iontrála, 60% an pasmharc, uaireanta nuair a bhíonn dianiomaíocht ann bíonn 70% b'fhéidir ag teastáil. chun áit a bhaint amach ar an chúrsa. Agus ansin, má bhíonn muid in amhras faoi faoi dhuine, faoi na cáilíochtaí atá ag duine nó faoin taithí atá ag duine, uaireanta cuirimid agallamh, tarlaíonn sé sin gach bliain go gcuirimid agallamh ar roinnt de na hiarratasóirí, so d'fhéadfadh sin a bheith i gceist chomh maith. agus luaigh mé ansin an dianchúrsa i gCruinneas na Gaeilge. Tá an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge, múinteoirí agus iriseoirí etc, ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Tá sé dírithe ar na daoine sin ach tá sé dírithe chomh maith ar dhaoine Is ullmhúchán iontach é an cúrsa seo don Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán. Agus an dianchúrsa, is cúrsa páirtaimseartha é, maireann sé trí trí mhí, bíonn ceithre sheisiún teagaisc i gceist, deireadh seachtaine amháin sa mhí, oíche Dé hAoine agus agus an lá ar fad Dé Sathairn. Agus bíonn meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist. Bíonn measúnú leanúnach mar chuid lárnach den chúrsa agus cuirtear aiseolas cuimsitheach, den chineál a chonaic sibh cheana féin, ar fáil do na mic léinn, rud a chuireann go mór le cumas na rannpháirtithe cruinneas teanga a bhaint amach agus má tá tú chun an cúrsa sin a dhéanamh tá infheistíocht ama i gceist agus infheistíocht airgid, €450 a chosnaíonn sé. Tá sé costasach mar go dtugann muid an. t-uafás aiseolais do na rannpháirtithe so tá sé luachmhar. Má tá sé i gceist agat an cúrsa sin a dhéanamh, ní fiú duit é a dhéanamh mura ndéanann tú an obair leanúnach sin le bheith ionraic faoi. Tá sé riachtanach an obair leanúnach a dhéanamh chun tairbhe a bhaint as an chúrsa. Anois, cúpla rud fágtha, sin an cúpla rud go díreach táillí agus scoláireacht. Tá an táille mar an gcéanna anois le blianta fada, míle ceithre chéad nócha is a cúig, sin ceithre mhíle ceithre chéad ochtó is a cúig. So níl sé saor ach sin an táille chaighdeánach ag an leibhéal seo, ag leibhéal naoi. Íoctar na táillí ag tús gach seimeastair. Tá faoiseamh cánach ar fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim i gcás táillí mar seo agus gheobhaidh tú an t-eolas ag revenue.ie. Cuirtear scoláireacht amháin ar fáil gach bliain. Séard a bhíonn sa scoláireacht sin ná an cúrsa iomlán saor ó tháillí. agus bronntar an scoláireacht sin ar iarrthóir amháin agus tá an fhoirm iarratais don scoláireacht le fáil sa rannóg cúrsaí ar gaelchultur.com agus nuair a gheobhas tú cóip den taispeántas PowerPoint seo is féidir leat cliceáil ar an fhocal seo cúrsaí agus osclóidh an fhuinneog chuí ar do ríomhaire. Anois, cúpla rud faoin fhoirm iarratais agus faoi iarratas a chur isteach ar an scoláireacht. Chéad rud a ba mhaith liom a rá ná, ar chúis nach dtuigim, ní dhéanann, ní chuireann ach b'fhéidir leath na ndaoine a thugann faoin Dioplóma Iarchéime, ní chuireann ach b'fhéidir leath acu isteach ar an scoláireacht. Is cúis iontais é sin domsa. An dara rud. is mian liom a rá faoi seo ná gur gá dua a chaitheamh leis an iarratas. An chéad scáileán anseo, níl ann ach go díreach sonraí pearsanta. Ach tá an chéad scáileán eile agus an tríú scáileán, tá siad an-tábhachtach. So, ráiteas pearsanta. Cuir ráiteas pearsanta ar fáil ina ndéanann tú cur síos ar na cúiseanna ar mian leat an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a dhéanamh. Ba cheart duit tagairt a dhéanamh don leas a bhainfidh tú as an gcáilíocht seo i do shaol pearsanta agus i do shaol oibre. Tá claonadh ag daoine áirithe, b'fhéidir 4,000 focal a scríobh. Ná déan sin, le do thoil. Is leor 800 focal. Daoine eile, ní scríobhann siad b'fhéidir ach 100 focal. So, scríobh idir, más féidir leat, idir 750 agus 850 focal a scríobh, rud éigin sa réimse sin. Is fearr sin ná Gan gan go leor scríobh ná an iomarca scríobh agus tá sé tá an freagra thabharfaidh tú ar an cheist seo tábhachtach agus an freagra thabharfaidh tú ar an cheist seo níos tábhachtaí fós. Mínigh cén fáth ar chóir an scoláireacht seo a thabhairt duit seachas d'iarratasóir eile agus yeah ní leor go díreach a rá tá an-ghrá agam don Ghaeilge agus yeah deireann gach duine é sin ach tá sé tábhachtach b'fhéidir cúiseanna níos fearr ná sin a thabhairt agus is gá cur isteach ar an scoláireacht ar líne bhí foirm ann roimhe seo go díreach leagan crua den den fhoirm iarratais tá an fhoirm iarratais ar líne amháin anois mar sin. Ceart go leor, rud nó dhó eile fá chur isteach ar an gcúrsa. So go díreach roimhe seo bhí deis ag daoine an Fhoirm Iarratais a íoslódáil agus a chomhlánú, scanadh agus a chur ar ríomhphost, nó an Fhoirm Iarratais a íoslódáil, an bróisiúr a íoslódáil agus an Fhoirm Iarratais a chomhlánú de láimh ach iarratas ar líne amháin atá i gceist anois. So tá sé sin tábhachtach. Anois, cupla rud eile le rá agamsa sula stopaim go díreach ceist a chuireann daoine go minic ná cén fáth ar cheart dom an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, an DISA, a dhéanamh le Coláiste na hÉireann, Gaelchultúr? Agus seo roinnt de na cúiseanna a ritheann liomsa. Tá an cúrsa praiticiúil agus múintear nithe fíorúsáideacha lena linn agus Ní bhíonn sé sin i gcónaí amhlaidh ach díríonn muid ar an ghramadach is tábhachtaí, ar an stór focal is tábhachtaí agus yeah ar na rudaí, rudaí atá an-phraiticiúil ar fad seachas rudaí imeallacha. Tá an fhoireann teagaisc an-cháilithe agus tá taithí, tá an taithí chuí acu agus. Bíonn saineolaithe ag plé le réimsí éagsúla sa chúrsa. Colm Duffin, mar shampla, tá seisean ag plé le teoiric an aistriúcháin agus leis an aistriúchán dlíthiúil agus tá taithí na mblianta aige ag obair go gairmiúil mar aistritheoir. Agus Cormac Breathnach, bíonn seisean ag plé le scileanna aistriúcháin agus tá sé, tá seisean ag obair, Le blianta anois ar an fhoclóir, ar foclóir.ie agus ar an tionscadal áirithe sin. Bím féin ansin ag plé leis an, le gramadach na teanga, mé féin agus an Dr Emer Ní Chinnéide. So tá go leor yeah bíonn bíonn réimse bíonn réimse taithí i gceist mar sin. Uimhir a trí, tugtar níos mó aiseolas ná mar a thugtar ar chúrsa ar bith eile. Tá mé réasúnta cinnte go bhfuil sé sin amhlaidh. Ní dóigh liom go dtugann aon dream eile a oiread aiseolais. Nuair a chuireann tú obair isteach, obair leanúnach. Caithimse súil ar an cheacht sin ar dtús, cuirim ar aghaidh chuig ceartaitheoir, cuirim an tionscadal nó an obair bhaile ar aghaidh chuig ceartaitheoir, ceartaíonn seisean nó sise an obair bhaile, ansin seoltar chuig an léachtóir, an ceacht chuig an léachtóir agus ansin tagann sé ar ais chugamsa ag an deireadh agus caithimse súil air agus cuirimse amach ansin é. So, tá próiseas fadálach ach éifeachtach i gceist. Uimhir a ceathair, tá níos mó acmhainní agus cleachtaidh ar líne ar fáil sa Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ná mar atá i gcúrsa ar bith eile. Tá mé 100% cinnte go bhfuil sé sin amhlaidh. Ceachtanna idirghníomhacha mar a chonaic muid agus físeáin chomh maith. agus uimhir a cúig, de bhrí gur institiúid bheag é Coláiste na hÉireann Gaelchultúr is féidir linn aire an-mhaith a thabhairt do na mic léinn. Ní thugann muid neamhaird riamh ar theachtaireachtaí ríomhphoist. Freagraíonn muid go hiondúil teachtaireachtaí an lá céanna. Bíonn deacrachtaí ag daoine uaireanta le spriocdhátaí, bíonn siad faoi bhrú ina saol pearsanta nó b'fhéidir go mbuaileann tinneas iad agus Bímid an-tuisceanach sa chás sin, tugaimid síneadh ama do dhaoine agus tugaimid aire an-an-mhaith do na mic léinn agus tá comhairleoir, teiripeoir gairmiúil ar fáil, bean a bhfuil Gaeilge aici agus cuirimid, tugaimid deis do na mic léinn. Teagmháil leis an duine sin má bhíonn deacrachtaí pearsanta ar bith acu agus íocann Coláiste na hÉireann, Gaelchultúr as an chéad dá sheisiún leis an teiripeoir, leis an chomhairleoir sin. So sin seirbhís eile a chuirimid ar fáil. Anois, rud nó dhó eile mar sin, deiseanna fostaíochta. Bíonn deiseanna fostaíochta ar fáil i gcónaí dóibh sin a n-éiríonn leo caighdeán ard a bhaint amach sa Ghaeilge, go háirithe sa teanga scríofa. Má bhíonn. caighdeán, má éiríonn leatsa caighdeán ard a bhaint amach, ní bheidh tú riamh díomhaoin. Beidh i bhfad, i bhfad an iomarca tairiscintí á bhfáil agat. Tá céimithe de chuid an DISA tar éis fostaíocht a bhaint amach in áiteanna éagsúla, institiúidí de chuid an Aontais Eorpaí, agus tá roinnt daoine tar éis comhlachtaí aistriúcháin a bhunú iad féin, roinnt mhaith daoine tar éis é sin a dhéanamh. Tá céimithe eile i ndiaidh ardú céime nó post níos fearr a fháil agus tá suas le seisear nó i bhfad níos mó ná seisear anois den dream a rinne an cúrsa ag obair go páirtaimseartha le Gaelchultúr anois. Tá duine amháin ag obair mar cheartaitheoir ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus tá roinnt t-uafás daoine, de na céimithe, ag obair le comhlachtaí aistriúcháin, Context i nGaillimh mar shampla, agus Star Translations i mBaile Átha Cliath. So tá fostaíocht ar fáil, cinnte. Agus eolas breise mar sin? Tá eolas breise le fáil ar an tsuíomh gaelchultur ponc com agus is féidir bróisiúr an chúrsa a íoslódáil ón rannóg sin freisin agus tá go leor leor eolais ansin. Is féidir glaoch ar Phádraig Mac Conghail agus tabharfaidh sé an t-eolas duit chomh maith. Nó is féidir leat scríobh chugamsa, Éamonn Ó Dónaill, ag éamonn ag gaelchultur ponc com agus.